An bɛ foli kɛ segu Media lajɛbaa cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn ɲɛ b'an na segu yan mali kɔnɔ ka taa se mali kɔfɛla ma bɛɛ lajɛlen ni yan kuma ee an ka jɛkabaro min n'an k'a ma entre parenthèses ni an b'a kɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen bi an ka maa welelen FUSI Mali coordinateur régional o de wele bɛ an fɛ bi ani a bɛna sigi ka baro kɛ maa min n'a ɲininka o ye Abubakar Baba Kulubali n'u k'a ma BBC ani ka se ni Mohamed Lamine Sogoba ma président i ni su i bɛ se k'i yɛrɛ ko fɔ nba
ne tɔgɔ ko Zankɛ Tata Jara su na n sera aw ma yan ni aw ka wele de ye donc wele diyara n ye kojugu ka na n yɛrɛ ye segu Media centre kɔnɔ vraiment a diyara n ye a bɛnna n ma n b'aw fo o la fɔlɔ donc o kɔfɛ n bɛ segu cɛ ni muso denmisɛnnin ani maakɔrɔba n bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛ waati min na kɔmi sisan jamana position ko don ani mɔgɔ tɛ se ka don kuma na ka bɔ ka sɔrɔ i ma an ka président ba in fo n'o ye son excellence colonel Assimi Goyita a n'a ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga ani gouvernement bɛɛ lajɛlen o tɛmɛnen kɔ anw ka tɔn président ba n'o ye Cɛmɔgɔ Goyita ye président national n bɛ foli belebele ta ka lase a yɛrɛ ma ɔ a n'an ka coordinateur ɲɛmaaba n'o ye Zanga Goyita ye o kɔfɛ FUSI Mali tɔnden cɛman a n'a musoman k'a minɛ san ka fɔ duguma k'a bɛɛ lajɛlen ni su

Merci BBC euh, président mm. euh, an bɛ fɛ ka ɲininkali fɔlɔ min k'i la o ye FUSI yɛrɛ i bɛ se ka FUSI i bɛ se ka FUSI fɔ an ye an k'a faamuya FUSI yɛrɛ fɛn jumɛn don a kɛkun ye jumɛn ye. D'accord ok i ka ɲininkali diyara n ye FUSI Mali tɔgɔ yɛrɛ euh, tubabukan tɔgɔ de b'a la mais a bamanankan tɔgɔ yɛrɛ ye ko an ka faso dugukolo ka k'an ta ye. ɔ n'i ko ko faso dugukolo ka k'an ta ye i bɛ fɔlɔ ka maa fɔlɔfɔlɔ minnu ye o ye an ka wolomasiri tabaw ye donc ka faso dugukolo k'an ta ye ka tila ka wolomasiri tabaw kɔkɔrɔmadon u ka baara la k'a jira wolomasiri tabaw la k'a fɔ ko u kelen tɛ yen population bɛ u kɔ su ani tile Donc FUSI Mali yɛrɛ o y'a tɔgɔ kolomaa koloma dɔ ye a tubabukanama ye min ye Front Uni pour la Sauvegarde de l'Intégrité du Mali donc FUSI Mali a créer ra ee 2012 de a créer ra 2012 mais a créer ra ni événement dɔ de ye a ma créer ten comme politique tɔn mais événement dɔ de nana n'a ye a nana ɛɛ jira k'a fɔ an ka sɔrasiw fagali cayara u kan 2012 Kudeta min kɛra 2012 ni Aya nana fanga la fagali cayara donc ni FUSI Mali nana créé Aguelhok attaquement de senfɛ ni yen nɔ ala nana dusumakasiya ta ka se an ka wolomasiri tabaw ma fo ka na se u fagali caman ma fo maa kɛmɛ ani maa bi duuru ɲɔgɔn na ɔ donc ala y'o lase an ka wolomasiri tabaw ma o de kɔfɛ jɛkulu dɔ de wulila k'a fɔ ko aa an k'a lajɛ an ka fara ɲɔgɔn kan sɔrɔsiw kungo tɛ nin dɔrɔn ye nin ye fasoko de ye an ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka se k'an ka sɔrɔsiw kɔkɔrɔma don pur que olu k'a dɔn k'a fɔ ko cɛn yɛrɛ la mɔgɔ b'u kɔ kɔkɔrɔdonma b'u kɔ donc o attaquement senfɛ 2012 o kɔfɛ FUSI Mali de créé k'a minɛ o don la ka na bila bi la FUSI Mali bɛ ka baara kɛ dɔɔni dɔɔni FUSI Mali bɛ ka jɛsɛn mali fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ fo ka se kudeta sigiyɔrɔma sabanan in ma FUSI Mali yɛrɛ a nana fanga sɔrɔ parce que a nana ye k'a fɔ bɛɛ yɛrɛ nana don a kɔnɔ minnu y'a tɔn créé olu dama tɛ bilen maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kɛra FUSI Mali de ye sisan parce que mɔgɔ o mɔgɔ ko faso i ko sɔrɔsiw mɔgɔ o mɔgɔ ko sɔrɔsiw i ko faso donc a bɛ fɔ olu bɛɛ lajɛlen de ma ko FUSI Mali donc maa si inclulen tɛ a ko la bilen bɛɛ don a kɔnɔ Président hali bi ma fara ɛɛ ŋunuŋunukanw bɛ dugu kɔnɔ k'a fɔ ko FUSI Mali labɛnna ɛɛ nin transition in de kama, unhun, ni tun ye e ka kuma jateminɛ e ko ko depuis 2012 FUSI Mali bɛ sen kan, oui, o y'a sɔrɔ nin transition ko kuma tɛ, oui, oui, oui, e bɛ se ka mun fɔ o la parce que caman b'o de fɔ, unhun, o de bɛ fɔ dugu kɔnɔ, unhun, et puis regroupement ka orientation n'i y'a jateminɛ fana, unhun, a bɛ sɔrɔsiw de dɛmɛ, awɔ, donc mɔgɔw parce que mɔgɔw balila k'a dɔn transition in de kɔnɔna na e ko ko a kɛra depuis 2012 bon comme eh, anw ka kodɔn ni sisan cɛ kudeta fɔlɔ min kɛra an tɛ se ka fɛn b'o la o ye Musa ka tan waati ye ɔ bon kudeta min kɛra anw ɲɛna o kɛra ATT de ka tile waatiw ye donc eh, FUSI Mali yɛrɛ a créera depuis o waati ninnu de ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka sɔrɔsiw jukɔrɔmatintin mais a ka kɛ ka fanga sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye ko ko n'a t'i dan kelen ma fo a bɛ ka multiplier de i b'a dɔn a bɛ fanga sɔrɔ dɔɔni dɔɔni o de y'a to FUSI Mali yɛrɛ a jɛnsɛra bɛɛ bɔra a kalama FUSI Mali créera depuis 2012 i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na mais a ka ka fanga sɔrɔ ni kudeta ma dabila kudeta ma jɔ donc kudeta dun bɛ sɔrɔsiw kofɔ bon sɔrɔsiw dun tɛ kɔfɛtɔ ko ye jamana ko la sɔrɔsiw de ka kan ka soutenir an bɛ don min na kɔmi bi n'i y'a mɛn ko jamana y'an ta ye sɔrɔsiw de b'an bolo Dɔnku n'o ma dabila n'o ma jɔ wali bɛ an b'o siratigɛ kelen kan a bɛ fanga sɔrɔ dɔɔni dɔɔni ça c'est obligatoire o de y'a to bi FISI Mali a ye fanga sɔrɔ parce que maliyɛn den bɛɛ nan'a ye k'a fɔ ko an bɛ waati min na kɔmi sisan sɔrɔsi ko tɛ bilen jamana ko de don dɔnku fo an ka fara sɔrɔsiw de kan an tɛ se ka fara u kan ka marifa ta an tɛ se ka fara u kan ka BRDM boli mais an bɛ se ka fara u kan mun de la I n'a fɔ aw ye baara min na nin ye ka information passer ka se ka walejugu kɛbaaw k'olu indiquer o ye anw jɔyɔrɔ de ye ka kɛ donc o de y'a to FISI Mali a yɛrɛ kɛra bi politique maa caman bɔra a kalama a ye fanga sɔrɔ parce que a ka surun fanga la ɔ ni fɛn min ka surun fanga de transition na donc politique mɔgɔw u bɛ siran o ko ɲɛ o de y'a to u ma sela ka kuma wɛrɛ sɔrɔ ka fɔ bilen ko fiimani kira de ta nin kama ala fɛ o tɛ a bɛ yan misi jara ka jaabi fɔlɔ diyara an bɛ fo ne fɛ ka mun dɔn sisan e fiima dɔn den donso a bɛ n'a fɔ san tan ɲɔgɔn na A b'o hakɛ la ɔ o san tan kɔnɔna na aw bɛ se k'a da don mun na ni o kɛra aw ka kɛlen ko mɔgɔ bɛ se ka kala turu o la ani fana FISI Mali bi in na a bɛ mali fan bɛɛ wa ou bien hali a bɛ mali kɔ kan wa a walankata bɛ ka se hakɛ jumɛn a ka acte posélenw ani a ka walankata bɛ hakɛ jumɛn I ka ɲininkali o diyara n ye ɛɛ mais tout d'abord FISI Mali bɛ n bɛ se k'a fɔ FISI Mali bɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ bi parce que a bɛ région bɛɛ la a bɛ cercle kɔnɔ a bɛ kominiw bɛɛ la n ma fili bon an bɛ waati min na komi sisan Segu yɛrɛ presque Segu komini yɛrɛ bɛɛ tara an fɛ ka ban o bɛɛ tara an fɛ ka ban bon o bɛ cogo min na commune tɔw fana bɛ ten yen mɛ fisi mali ko i da sera yɔrɔ dɔ ma ko fisi mali sigilen san ye ko a ye baara jumɛn de kɛ minnu bɛ se ka lakali bon k'a minɛ fisi mali yɛrɛ créer la ka n'a bila bi la sɔrɔsiw y'a dɔn k'a fɔ ko cɛn yɛrɛ la jɔsen dɔw b'an ɲɛ min ni population tɛ kelen ye parce que population bɛ yen o ye jama ka bɔ ye mɛ fo a ka sɔrɔ tɔn dɔ fana bɛ yen tɔn min bɛ yen n'a yɛrɛ tɔgɔ da bɛ sɔrɔsiw la voilà o ye o bɛ parce que n'i y'a mɛn k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ farinya ka ko dɔ kɛ jigi dɔ de b'i la o mais n'o jigi bɛ yen i bɛ se ka farinya ka ko caman kɛ ça c'est de un de deux kɔsa in na an bɔra ka pétition bila pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko FISI Mali bɛ yen FISI Mali yɛrɛ ka laɲini ye sɔrɔdasiw dɛmɛni ye an ye pétition dilan k'a caya k'a walankata Mali fan tan ni naani bɛɛ fɛ an ye 4 millions 500 et quelques de sɔrɔ transition kɔnɔ minnu ko ko sɔrɔdasiw ka to fanga la pour que jamana fo ka taa fɔ jamana basigira kelen minnu ko ko sɔrɔdasiw ka to fanga la fo san duuru kelen minnu yɛrɛ ko sɔrɔdasiw ka to san fanga la fo san fila donc an ye maa miliyɔn naani ani maa ba duuru de sɔrɔ o cogoya la ten dɔn o y'an ka baara kɛlen dɔ ye bon anw nana sigi o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka na faamuyali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko san duuru san tan an bɛ waati min na kɔmi sisan a bɛ ka ca sɔrɔdasi fanga ma donc an ye hakilina dɔ ta o hakilina in fana an nana ye k'a fɔ ko gouvernement transition fana ma bɔ o kɔnɔ an ye hakilina min ta o kɛra san fila de ye an ye san fila de ta fisi mali kɔnɔ ka o document kɛ ka t'o di président transition ma a n'a ka gouvernement ma ala ni fana nana kɛ bɛnɲɔgɔnya fana nana bɛn o san fila de kan k'a fɔ ko san fila in kɔnɔna na quand même ni sɔrɔdasiw sɔrɔdasiw ni population bɛ se ka jɔ ka ko dɔ kɛ ka se ka faso ye k'a bɔ bolo la donc an bɛ se k'a fɔ o ye fisi mali ka jɔsen belebeleba dɔ ye transi transition kɔnɔ